assalamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatu ɔ an bɛ ala tanto ala min ye bi yira an na an bɛ soli ya rasulu kan kisi ni nɛma b'a ye ala k'an nafa n'a barika ye diɲɛ ni lahara ɔ kalandenw kanubaw n b'aw bɛɛ fo bi n bɛna bɔ ni tarabuden kelen pe ye k'o baro kɛ o tarabuden kelen pe ye o tɔgɔ ye lomarabilen umaru lomarabilen bɛ bɔ ko tan ni duuru min kɛ a bɛ na so minnu so minnu kɔnɔ a mago bɛ tarabuden jumɛn ni tarabuden jumɛnw na n bɛna baro k'o kan mais a lomara kɔrɔ bi baro t'o kan ɔ video kelen kelen minnu bɛ yen ni lomara kɔrɔ didilen b'o ma a y'o kɔrɔ bɔ sa a b'aw débrouiller n'o ye fo ka taa aw mako se don min na ka da la k'a fɔ ko dɔnni bɛ sɔrɔ ni fɛn saba ye dɔnni yɛrɛ ka k'i la i k'o kɛ ka dɔnni sɔrɔ wari ka k'i bolo i k'o kɛ ka dɔnni sɔrɔ i bɛ se ka farikolo labaara i k'o fana kɛ ka dɔnni sɔrɔ n'a yɛrɛ y'o dɔn don min o don a saba la min b'aw bolo a bɛ wuli k'o don dɔnni da fɛ lomarabilen makan dugu la n b'o de kan a bɛ na ko tan ni duuru kɛ

k'a sɔrɔ isufu yɛrɛ tɛ lomara fɛ yen wa k'a sɔrɔ isufu yɛrɛ tɛ tarabu bɛɛ mais lomara bɛ se ka kuma wa kuma jaabi bɛ di ɔ mais ni lomara kumana nin so kɔnɔ i b'a sɔrɔ fana isufu bɛ tarabu so wɛrɛ kɔnɔ maa tɛ lomara fɛ yen o kama n k'i ma n ko lomara n'a kumana nin so kɔnɔ a mako tɛ isufu la ka kuma ni isufu ye fo ni isufu yera lomara yɛrɛ fɛ yen sinon a mako t'a la a faamuyala o ye lomarabilen nin ye o kɔfɛ o lomarabilen mago bɛ lomarabilen joli la komi kelen kumana nin so kɔnɔ kaban a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn de la o kɔfɛ wa a mago bɛ so jumɛn na a mago bɛ lomarabilen ka so la i b'a faamu ni min ye a mako tɛ isufu la k'a bɛ isufu fɛ yen nka mɛ ni isufu kumana lomara fɛ yen ka sɔrɔ lomara bɛ ninso kɔnɔ a mago bɛ jɔ isufu ma o ye diyagoya de ye mɛ ka sɔrɔ lomara bɛ ninso la isufu tɛ ninso isufu tɛ furuso kɔnɔ a mako fosi tɛ isufu la o lomara bɛ ninso kɔnɔ a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn de la o kɔfɛ a mago bɛ lomara yɛrɛ ka so la mɛ o lomarabilen bɛ ni so kɔnɔ lomarabilen bɛ tan ni duuru de kɛ mɛ lomarabilen tan de ye lomarabilen yɛrɛ yɛrɛ ye a tɔgɔ bɛ min na a so kɔrɔ yɛrɛ ye min ye a n'a den yɛrɛ kɔrɔ ye min ye duuru bɛ yen o t'a la n'an bɔra yen lomara bɛ na adama fɛ yen lomara nalen adama fɛ yen o lomara a bɛ adama min fɛ yen a mago bɛ jɔ adama na diyagoya komi adama bɛ tan ni duuru kɛ a ye adama ka so kelen minɛ dɔnku adama tɔ tan ni naani diyagoya mago bɛ jɔ a la fo n'a ma ye o lomara a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na lomara garijɛgɛso kɔfɛ o kɔfɛ a mago bɛ lomarabilen yɛrɛ ka so la turabuden jumɛn bɛ yen kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ lomara ni adama bɛ ɲɔgɔn falen u ka falen ɲɔgɔn ma lomara mago bɛ adama na kuma dɔ yɛrɛ la adama bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ lomara fɛ yen mɛ i bɛ taa sɔrɔ lomara tɛ adama fɛ yen kelen mɛ i bɛ taa sɔrɔ lomara bɛ yɔrɔ wɛrɛ so kɔnɔntɔn dɔra kelen kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ fana i bɛ lomara sɔrɔ adama fɛ yen mɛ i bɛ taa sɔrɔ adama tɛ lomara fɛ yen mɛ adama bɛ sɔrɔ so tan ani naani dɔra kelen kɔnɔ ka kuma donc o kama n k'i ma ni lomara nana adama fɛ yen lomara mago bɛ adama tan ni naani na a mago bɛ lomara kɔnɔntɔn na wa a mago b'a yɛrɛ ka so la o ti cɛ ni lomara nana baduso kɔnɔ o lomara a mako fosi tɛ lomarabilen tɔ si la kelen kelen a mako fosi tɛ lomarabilen ka so la fila wa n k'a mako tɛ lomarabilen tɔ si la i b'o dɔn a lomara ka tan ni duuru lomarabilen kelen min nana i da baduso kɔnɔ o lomarabilen kelen a mako tɛ lomarabilen tɔ si la kelen o lomarabilen kelen a mako fosi tɛ lomarabilen ka so la nka o lomarabilen kelen min bɛ badu so kɔnɔ a mago bɛ maliju wɔɔrɔ de la a mago bɛ maliju wɔɔrɔ de la saba sigiyɔrɔma fila maliju wɔɔrɔ so nin kɔfɛ a faamuyala ni lomara ye da faso kɔnɔ ni lomara ye da faso kɔnɔ a mago bi jɔ jitigi aliba saba a mago bi jɔ lomarabilen kɔnɔntɔn faso ta kɔfɛ

ka kuma dɔ fɔ min ye wulibali ye n bɛ deli k'o de fɔ an na n ko kalabanciya tɛ marise ni ne ye n'an bɔra yen lomarabilen n'a y'i da denɲɔgɔn so kɔnɔ o lomarabilen mago bɛ taliki ibrahima joli la yɔrɔ taliki bɛ tan ni wɔɔrɔ kɛ n ko taliki kelen bɛ yen o tɛ taliki yɛrɛ yɛrɛ ye o kuma na taliki tɔ bɛ to tan ni duuru lomarabilen in kelen minɛ taliki tɔ bɛ to tan ni naani o taliki tan ni naani lomarabilen mako bɛ o de la a fɔ kelen mɛ o lomarabilen min kumana denɲɔgɔn so kɔnɔ a mako tɛ lomara ka so la a fɔ fila lomarabilen ka tan ni duuru min ni kelen bɔra la tɔ tora tan ni naani a mako tɛ o si la a fɔ saba kuma banna ni lomarabilen kumana dimiso kɔnɔ o lomarabilen

alimakusi fɛ yen a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na a mago bɛ lomarabilen ka so la n'i y'a mago jɔlen ye alimakusi la fewu i b'a sɔrɔ alimakusi de kumana lomara fɛ yen wa lomara kumana alimakusi fɛ yen n bɛ segin a kan n'i ye lomarabilen mago jɔlen ye alimakusi la ka taa sɔrɔ lomara dun bɛ banakɔ i bɛ taa sɔrɔ o laturu kelen kɔnɔ lomarabilen kumana alimakusi fɛ yen alimakusi kumana lomarabilen fɛ yen sinɔn lomara bɛ kuma banakɔ k'a sɔrɔ alimakusi yɛrɛ tɛ furuso kɔnɔ kelen lomara bɛ kuma banakɔ k'a sɔrɔ alimakusi bɛ laturu kɔnɔ mɛ furuso tɛ fila lomarabilen bɛ kuma banakɔ ka taa sɔrɔ alimakusi yɛrɛ ma kuma lomarabilen fɛ yen o tɛ kelen ye o mɛ ni lomara kumana alimakusi fɛ yen n'i ye alimakusi da don ne lomara ka kuma na hali o lomara kelen bɛ a ka so alimakusi de kumana sɔnna mako t'a la nin yɔrɔ la n b'a fɔ karamɔgɔ n'a ka kalandenw ɲɛna kumakan cɛɲumannin ni tiɲɛ kelen tɛ laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi naani ni seegin kɛ laturu dolo dayɛlɛlen bi saba ni fila dolo datugulen bi saba ni fila non an ka yɔrɔ janya ka bɔ nin na sa e bɛ tila k'i disi gosi k'o tɛ se ka sɔsɔ jɔn ye karatɔ de ye jɔn ye neritɔ de ye jɔn tɛ dɔnni tiɲɛ nɔfɛ n'o bɛ e sɔsɔ mɛ nin sɔsɔli kɔni o ye i bɛ k'i yɛrɛ de tiɲɛ ka tila ka tɔgɔ dɔ di karamɔgɔkɛ ma sɔnna sɔsɔ yɔrɔ bɛ nin bɔko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ n k'o kɔrɔ de ye ko tarabuden minnu bɛ yen n'an b'u wele jinɛden ani tarabuden minnu bɛ yen n'an b'u wele ko mɔgɔden olu jinɛden ni mɔgɔdenw bɛɛ lajɛlen seegin seegin tɛ wa a seegin seegin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ko tan ni wɔɔrɔ min kɛ i b'o de ta tan ni wɔɔrɔ seegin seegin sigiyɔrɔma bi saba ani fila a banna seegin seegin sigiyɔrɔma bi saba ni fila o ye kɛmɛ fila ani bi duuru ani wɔɔrɔ ye ɔ a kɛmɛ fila ni bi naani seegin ye jumɛn ye anw fɛ jinɛdenw bɛ na ko tan ani duuru kɛ ɔ dafalenw n'o ye mɔgɔninfindenw bɛ na ko tan ni wɔɔrɔ kɛ ɔ bɔn baasi tɛ o tan ni duuru nin i bɛ seegin seegin sigiyɔrɔma tan ni duuru de ta ani ani seegin seegin sigiyɔrɔma tan ni wɔɔrɔ seegin seegin sigiyɔrɔma tan ni duuru o ye kɛmɛ ni mugan ye seegin seegin sigiyɔrɔma tan ni wɔɔrɔ ye kɛmɛ ani mugan ni seegin ye a fara ɲɔgɔn kan bi saba ani ani sisi ani ani eh, kɛmɛ kɛmɛ fila ni bi naani ni seegin bɔn n'i bɔra yen tarabuden yɛrɛ ye dolo bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye i ko minnu ye tarabuden dafabaliw ye n'an ko jinɛdenw k'olu dolo dayɛlɛ tarabu dolo dayɛlɛlenw jinɛden b'o la mɔgɔden b'o la olu dolo dayɛlɛlenw k'o ye tan a bi saba ni fila ye ɔ minnu bɛ yen n'u dolo datugulen don jinɛden fara mɔgɔden kan o fana ye bi saba ni fila ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o ye bi wɔɔrɔ ni naani ye mɛ tarabu dolo ma dafa bi saba ni fila wɛrɛ b'a jɛ e ye dafalen minnu dolo ta ko kelen kelen non olu ye dolo fila fila ye i ye dafabali minnu dolo ta ko kelen kelen ka sɔrɔ olu ye fila fila ye olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o fana b'o bi saba ni fila kelen ma o kɛlɛ bɔra min o ɲɔgɔn nɛni bɔra min f'i bɛ tila k'i disi gosi ko ni ko mɔgɔ se k'e sɔsɔ o ma deli ka sɔsɔ ee karamɔgɔkɛ o sɔsɔli mɔgɔw t'o nɔfɛ sa mais bi saba ni fila min fana b'a jɛ bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ la ɛ n ko ne y'o fara kan e fana bɛ se k'o sɔsɔ wa donc sɔsɔli t'olu yɔrɔ nɔfɛ olu ye fɛn de ye kalandenw de kan ka ɲɔgɔn sɛgɛn mais karamɔgɔ ka kuma tɛ n'an bɔra yen lomarabilen min na sira kan lomarabilen nalen sira kan o lomarabilen a mago tɛ o lomarabilen mako fosi tɛ lomarabilen ka so la kelen a mako fosi tɛ lomarabilen tɔw la fila nka mais lomarabilen min nana sira kan a mago bɛ alahu taala de la joli tan ani duuru parce que alahu taala ka so kelen minɛ na n'an bɔra yen lomarabilen a bɛ na masaso kɔnɔ lomarabilen masaso a mago bɛ lomara ka so la kelen a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na fila a mago bɛ solomani na nin yɔrɔ nin na a mago bɛ solomani na au lieu que n ka solomani di aw ma n bɛ segin a kan au lieu que n ka solomani di aw ma wɔɔrɔ yan nɔ n bɛ solomani di aw ma duuru n bɛ segin a kan au lieu que n ka solomani di aw ma wɔɔrɔ yan nɔ n bɛ solomani di aw ma duuru o ye tɛgɛta kura ye n ye min daminɛ bi cogo di lomarabilen tomi fila n'o ye lomarabilen yɛrɛ tasuma ye o kan ka taa bɛn n'i y'a ta k'a yɛrɛkɛ o tomi fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o ye tasuma ye o kan ka bɛn denɲɔgɔnso de ma a dun bɛna bɛn denɲɔgɔnso so min ma o denɲɔgɔnso ka bɔgɔso ye o kama n ko nin yɔrɔ nin na n bɛ solomani duuru di aw ma n t'a dɔn n'i y'a faamu n b'a yɔrɔ détaillé k'a faamu solomana a ka so ni lomara nana lomara mago b'a yɛrɛ ka so la a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na a mago bɛ solomani duuru de la yan ni n ko solomani duuru n k'i bɛ jateminɛ kɛ lomarabilen ka tasuma o kan ka taa bɛn taliki ibrahima ka bɔgɔ de ma ni n ko taliki ibrahima ka bɔgɔ taliki ibrahima ka so ka bɔgɔ a dugumala parce que n'i ye lomarabilen kɛ faso ye tarabuden min bɛ bila garijɛgɛ kɔnɔ i k'o kɛ taliki ye tarabuden min bɛ bila eh, garijɛgɛso baduso kɔnɔ i k'o kɛ taliki ye tarabuden min bɛ bila garijɛgɛso kɔnɔ o fana kɛ taliki ye tarabuden min bɛ bila niso kɔnɔ o fana kɛ isufu ye i b'a ye o de jiginnen bɛna kɛ lawusin ye denɲɔgɔnso kɔnɔ donc c'est impossible o la n k'a fɔ ko solomana min filɛ nin ye a ka so ni lomara nana ye a ka gɛlɛn k'a f'i ɲɛna ko a mago bɛ solomana wɔɔrɔ la n y'a kɛ o de kosɔn donc o la lomarabilen furuso eh, lomarabilen masaso a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na o kɔnɔntɔn kɔfɛ donc o lomarabilen mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na parce que lomara bɛ masaso kɔnɔ mais o lomarabilen bɛ masaso kɔnɔ a mago bɛ solomani duuru la san'a ka kɛ solomani wɔɔrɔ ye mais solomani yɛrɛ yɛrɛ ye wolonfila ye o solomani yɛrɛ yɛrɛ wolonfila so kelen minɛna a tɔw to wɔɔrɔ o wɔɔrɔ min fana bɛ yen kelen bɛ yen lomarabilen tɛ se ka masaya sɔrɔ k'o fana bɛ tila ka so kelen sɔrɔ o kama n y'a kɛ duuru ye k'a d'i ma hakilila nin faamuya la dɛ kalabajan tɛ marcher n'an bɔra yen lomarabilen bɛ na saw badara fɛ yen ni lomara nana saw badara fɛ yen a mago tɛ lomarabilen tɔ si la fɔlɔ yɔrɔ lomara bɛ tan ni duuru kɛ kelen nana sabu badara fɛ a tɔ tora tan ni naani a mago tɛ lomarabilen tan ni naani si la o ye fɔlɔ ye a mago tɛ lomarabilen ka so la o ye filanan ye ɔ nka a mago bɛ jumɛn na a mago bɛ sabu badara de la sabu badara joli sabu badara bɛ tan ani wɔɔrɔ kɛ o tan ni wɔɔrɔ Lomarabilen kelen minɛ tɔ tora tan ni duuru donc a mago bɛ sabu badara tɔ tan ni duuru de la ka se k'a ka lomarabilen yɛrɛ jigiso kɔrɔ di nka mago tɛ lomara tɔ la mago tɛ lomara ka so la n'an bɔra yen lomarabilen bɛ se ka na juguya so kɔnɔ o lomarabilen nalen juguya so kɔnɔ a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na kelen o lomarabilen nalen juguya so kɔnɔ a mago bɛ lomara ka so la fila o lomarabilen nalen ye juguya so kɔnɔ a mako bɛ se nuhun kɔrɔ kelen pe de ma hali n'o y'a sɔrɔ nuhun kɔrɔ bɛ tan ni wɔɔrɔ kɛ a ye so kelen minɛ a tɔ tora tan ni duuru mais a mako bɛ se nuhun kɔrɔ kelen pe ma o nuhun kɔrɔ kelen pe f'o ka sɔrɔ o kumana lomarabilen de fɛ yen ɔ ni nuhun de kumana lomara fɛ yen nuhun kumana lomara fɛ yen ɔ a dɔw la n'i ye maliju bila bana kɔ don yɔrɔ u bɛna nu u bɛna lomarabilen de jigin ɔ o lomarabilen min jigila juguyaso kɔnɔ o lomarabilen mako tɛ nuhun tɔw la koyi o lomarabilen mako bɛ o nuhun kɔrɔ kelen de la n bɛ se ka yɔrɔ kɛ k'a faamu lomarabilen juguyaso a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na a mago bɛ lomarabilen yɛrɛ ka so la nuhun bɛ na ko tan ni wɔɔrɔ kɛ a ye nuhun ka so kelen minɛ a tɔ bɛ to tan ni duuru o nuhun tan ni duuru bɛɛ lomarabilen mago bɛ kelen pe de la o ye lo o ye nuhun ye min kumana lomara yɛrɛ fɛ yen ɔ ni nuhun kumana lomara fɛ yen lomara mago bɛ se ka kɛ o de la nka mɛ i kana ɲɛna dɛ o nuhu min kumana lomara fɛ yen n'o o nuhu wɛrɛ kumana so wɛrɛ kɔnɔ o kumakan bɛ fara a kan de paseke lomarabilen de mago bɛ nuhu nin na sinɔn i bɛ hakɛ to lomara bɛ se ka kuma furuso kɔnɔ ka tila ka kuma juguya so kɔnɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ nuhu kɔrɔ kumana laturu kɔnɔ o nuhu kɔrɔ min kumana so tɔ kɔnɔ lomarabilen mako t'a la ko ne ko ten pour que lomara mago ka jɔ nuhun na fo nuhun de ka kuma lomara fɛ yen lomara min bɛ juguya so kɔnɔ a mago bɛ jɔ o de la nka mɛ ni lomara kumana juguya so kɔnɔ nuhun kumana lomara fɛ yen a mago b'a la dɛ ni tarabu tɔ bɛɛ kɛra nuhun ye o nuhun bɛɛ bɛ na i fara nuhu de kan furuso kɔnɔ pour que lomara bɛ se ka kuma n'a ye nka mɛ lomara kumana tarabu yɔrɔ wɛrɛ lomara kumana juguya so kɔnɔ nuhunkɔrɔ kumana tarabu yɔrɔ wɛrɛ furuso ka kɛ jitigi aliba yɛrɛ ye o nuhunkɔrɔ min kumana tarabu yɔrɔ wɛrɛ lomarabilen mako fosi t'a la yanni diɲɛ wuli cɛ a faamuyala ko ne de y'a fɔ a tɛ se ka sɔsɔ n'an bɔra yen lomara bɛna kuma siyɔrɔ la lomara kumanen siyɔrɔ la a mago bɛ lomarabilen tɔw la kɔnɔntɔn o kɔfɛ a mago bɛ lomara ka so la o kɔfɛ a mago bɛ lawusinɛ la mɛ n b'i hakili jigin lawusinɛ bɛ na ko tan ni duuru kɛ makan dugu kɔnɔ mɛ o lawusinɛ tan ni duuru makan dugu kɔnɔ i bɛ hakili to a la ko lawusinɛ yɛrɛ yɛrɛ ye naani de ye o naani de ɔ lomarabilen nana ka na kelen de ka so minɛ dɔnku a tɔ bɛ to saba dɔnku ni n k'i ma n ko lomarabilen mago bɛ lawusinɛ saba la nin yɔrɔ don a mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na o fɔra a mago bɛ lomara yɛrɛ ka so la o fɔra n'an bɔra yen an bɛ na ni lomara ye tontigi fɛ yen lomara nalen tontigi gariya fɛ yen o lumara mago tɛ lumarabilen tɔ si la a mago tɛ lumara yɛrɛ ka so si la mɛ a bɛ so min kɔnɔ n'o ye tontigi ka so ye tontigi bɛ tan ni duuru kɛ makandugu la a ye so kelen mina tɔw to tan ni naani a mago bɛ jɔ lumarabilen tan ni naani lumarabilen mago bɛ jɔ tontigi tan ni naani na diyagoya nin yɔrɔ de kama ni tontigi yera n'a ma ye fana a bɛ kuma min fɔ sa asimɛ sa asim a tɛ nkalon tigɛ ɔ n'an bɔra yen makandugu la cɛ na lomara tɛ na kɛnɛ kan o kama an ko ko tirabudenw olu ye jinɛdenw ye ɔ ne karamɔgɔ ko ko jinɛ tɛ laturu la ala anw b'a dɔn k'a fɔ ko umaru kɔni tɛ jinɛ tɔgɔ ye hali ni umaru tɔgɔ ye jinɛ tɔgɔ ye an kɔni b'a dɔn umaru kɔni tɛ jinɛ tɔgɔ ye mɛ tɔgɔ bɛ se ka kɛ jinɛw la min ye umaru ye n tɛ sɔsɔli kɛ a la mɛ an kɔni t'a dɔn ko umaru ye jinɛ tɔgɔ ye mɛ laturu la dafabali don dɔnku an b'olu kɛ jinɛ ye k'i bɛ tila k'o fana sɔsɔ ko f'an ka t'i ka sira kan e ma sɔn cɛ ma an ti tugu e kɔ o bila ka bin ɔ n'an bɔra yen lomara bɛ na ko laban na lomara ko laban mago bɛ lomarabilen kɔnɔntɔn na a mago bɛ lomara yɛrɛ ka so la mɛ a mago bɛ tirabuden kelen pe la musa musa fa ɲuman musa banakɔlama musa bɛɛ tɛ dɛ musa kelen pe banakɔ lomarabilen mago b'o de la ɔ karamɔgɔ nin faamuyalen ka ninnu di aw ma n bɛ segin n kɔ dɔɔnin yɔrɔ fila a fɔlɔ lomarabilen ni so a mako fosi den kelen tɛ isufu la yɔrɔ saba don lomarabilen ni so a mako fosi den kelen tɛ isufu la fo n'isufu kumana lomara yɛrɛ fɛ yen o ye fɔlɔfɔlɔ ye filanan lomarabilen banakɔ a mako fosi den kelen tɛ alimakusi la fo ni alimakusi yɛrɛ kumana lomara fɛ yen sabanan lomarabilen juguya so a mako fosi tɛ nuhun na fo ni nuhun yɛrɛ kumana lomara fɛ kelen o nuhun min kumana lomara fɛ ka kuma so tɔw kɔnɔ o so tɔw kuma de bɛna fara nuhun kan lomarabilen fɛ ka sɔrɔ ka lomara ni nuhun fara ɲɔgɔn kan nkamɛ ni lomara de kumana ko furu ni juguya lomarabilen n'a ye tirabu tɔ bɛɛ ja ka kɛ nuhun ye lomara mako t'a la o kɔfɛ laturu ka kɛ bana lomara bilen n'a ye tirabu tɔ bɛɛ ja furuso kɔfɛ ni alimakusi tɛ yen a mako t'a la tirabu yɛrɛ ninso ka kɛ lomara bilen ye isufu kana ye furuso kɔnɔ n'a ye tirabu tɔ bɛɛ ja a bɛɛ ka kɛ isufu ye fo furuso lomara bilen mako t'a la o la n bɛ kuma fɔ ni jumɛn

mɛ ni lomara y'i da makandugu ni so kɔnɔ o tɛ lomarabilen ka so ye dɛ o bɛ fɛn fila kɔnɔ minnu ko lomara bɛ tan ni wɔɔrɔ kɛ o ye lomara y'a ka jigi so kɔnɔ minnu ko lomara bɛ tan ni duuru kɛ o ye lomara y'a ka masa so kɔnɔ o ye makandugu n'u ye k'u ka bɔ an da la an ka dɔ mɛn dɔ kɛra kelen u bɛ dɔ fɔ an ɲɛna ko laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi duuru ni wɔɔrɔ kɛ k'olu de y'o yɛrɛ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ ma se k'o sɔsɔ parce que olu fɛ yen dafalen faralen dafabali kan n'o ye jinɛden ni mɔgɔdenw ye a bɛɛ bɛ tan ni wɔɔrɔ kɛ i bɛ tan ni wɔɔrɔ ta sigiyɔrɔma bi saba ni fila a banna mɛ anw fana b'a fɔ diɲɛ bɛɛ anw ka makandugu la laturu bɛ bɔ ko kɛmɛ fila ni bi naani ani seegin kɛ mɔgɔ fana se k'o sɔsɔ mun na anw ka jinɛdenw olu bɛ tan ni duuru kɛ donc i bɛ seegin sigiyɔrɔma tan ni duuru de ta mɔgɔninfindenw u bɛ tan ni wɔɔrɔ kɛ i bɛ seegin sigiyɔrɔma tan ani wɔɔrɔ de ta o fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ fila ani bi naani ani seegin ɔ ko diɲɛ bɛɛ ko laturu bɛɛ dolo dayɛlɛlenw bi saba ni fila dolo datugulenw bi saba ni fila diɲɛ bɛɛ mɔgɔ se k'a sɔsɔ ahɔ mɛ diɲɛ bɛɛ fana laturu dolo bɛɛ ye bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye o bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ e ye bi saba ni fila min bɔ a la o bɛ bɛn bi wɔɔrɔ ani naani ma tɔ tora bi saba ni fila wɛrɛ ɔ ne de bɛ n'o fana sɔsɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ se k'o fana sɔsɔ o bi saba ni fila min tora i b'o dɔn wa isufu o yɔrɔ datugulen e y'o ta ko kelen o tɛ kelen ye o ye dolo fila ye adama o yɔrɔ ɛ fɔ adama o yɔrɔ datugulen ye saba ye mɛ o kan ka bɛn wɔɔrɔ ma e y'o ta ko saba o tɛ saba ye maliju o yɔrɔ datugulen o kan ka bɛn fila ma e y'o ta ko kelen o tɛ kelen ye ɔ o la sisan tan ni wɔɔrɔ tora jinɛdenw kɔfɛ mɔgɔninfindenw fana don i bɛn'a lajɛ ɛnzan e ye ɛnzan dolo datugulen fɔlɔ ta ko kelen o tɛ kelen o ye fila ye ɔ o bɛ cogo min na i b'o tɔ kalikili fana bɔ kelen fana tora o bɛɛ kɔ donc o bi saba ni fila min b'a jɔ fana filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ mɔgɔ se k'a sɔsɔ i y'a bɔ a la n y'a fara kan donc kalikili dɔrɔn de don mɔgɔ t'i yɛrɛ faga n'a ye ala sago i sago ɔ mɔgɔ kan ka waso ni dɔnni ye mɛ waso ni dɔnni dɔnni min ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo e bɛ ka waso ni min ye ne b'a dɔn ne banna ma e yɛrɛ ni ne e b'a dɔn ne b'a dɔn a san kelen dafala sisan an ye min kɛ telefɔni na a bɛ ɛri duuru ɛri wɔɔrɔ bɔ wasapu sira fɛ i k'i ma ne ka sira ɲɔgɔn ye n bɛ dan yen i k'i ma ne ka sira ɲɔgɔn ye n b'i da ye awɔ n b'i da ye wa i k'i ma n ka sira min ɲɔgɔn ye i ye tirabu de ci n ma n ye tirabu de kuma ɲɔgɔnya o tirabu kuma ɲɔgɔnya i ma se k'a sɔsɔ fo n'a y'a sɔrɔ a dɔ i kun falen don gulɔ la walima n'i kun sirannen don walima n'i kun malolen don mɛ nin si tɛ i yɛrɛ de da jɔ la ko tiɲɛ don ne t'aw ka kiliyanw ɲɔgɔn ye dɛ k'aw bɛ nkalon tigɛ kiliyanw b'a fɔ ko tiɲɛ don paseke a don n'o kungo mɔgɔ tɛ ne ye ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ aw k'an bɛn